a tɔntɔn ne kamanagannen de don dɔɔnin munna n ni papa de bɛ ɲɔgɔn na i ye mun kɛ tugun mun b'i n'i fa bila ɲɔgɔn na e tɔntɔn ne sen ta yen a ne ye den sɔrɔ min fɛ kɛ olu de nana k'u bɛ na furu ko ni fɛn na papa bannen ko ne tɛ d'o ma ne fana nana n ko n bɛna ɲɛf'i ɲɛna i ka hakilina dɔ fɔ n ɲɛna ka n bilasira E ye den sɔrɔ min fɛ baba banna ko ne tɛ d'o ma parce que k'o tɛ baara ɲɛnama la a ko ka ca dɔɔnin nka
e ne hakili la k'o ka woro kun bɔra awɔ woro bɔra dɛ sisan o bɛ fɛ ka furusiri ni fɛnw de kɛ papa bannen o de ma
e munna dun e ka woro minɛ ka fɛn woro tilala yɛrɛ an bɛɛ da donna nin ko in na e ne hakili la ko ko banna o a ko k'a tɛ baara ɲɛnama na e tɛ di cɛ ma k'o tɛ baara ɲɛnama na kɔnɔ
kulubali fana e kuma e ma kuma e ma ko taa a kɔrɔkɛ fɛ a ka kuma a kɔrɔ fɛ yan o ka kuma fɛ wa tɔntɔn bɛɛ de dɛsɛra ko a la koyi a tɛ ka mɔgɔ si de ka kuma lamɛn a n'a somɔgɔw bɛɛ bilala ɲɔgɔn na nin ko in na Ne fana ko la sa ko a bɛ mɔgɔ kelen fana ka kuma lamɛn o e de ye n ko n bɛn'a fɔ e ɲɛna na n kɛ se ka kuma n'a ye
non o tɛ se ka kɛ o ne b'a dɔn o bɛ kɛ cogo min o nka n y'a faamu parce que n y'a faamu mun na a ye kuma in kun tigɛ ne ye mais ne kun t'a dɔn k'a sera fo nin yɔrɔ bɛɛ la sinon a y'a kun tigɛ n ye o a ko ne dun fana y'a bilasira dɛ an bɛ ɲɔgɔn na a ko la parce que a y'a yira k'a fɔ ale tɛ furu in na ne ko furu jumɛn a ko i denmuso ka furu ko n denmuso jumɛn k'a ka ca o ko f a y'a kuma fɔ n ɲɛna mais ne hakili la ne a n'a hakili jira ɲɔgɔn na n fɛ n ko o y'o ko bannen ja a ko ma ban hali bi f nin ko in n'a ma ni hakili ye ko caman bɛna bɔ nin ko in na an sigilen tɛ min ye parce que ne ko a ma munna e, e, e, i t'a fɛ k'a di a ka kuma fɔlɔ kɛra min ye ani ne ye min fɔ o tɛ kelen ye dɛ a ko e cɛ t'ale bonya e cɛ t'a bonya a ma ɲini k'ale dɔn a ma ɲini k'a balimaw dɔn a ka sira tɛ maa la bon a kuma ka ca ɔ wa filanan fana ɔ ko jigoni fila tɛ ɲɔgɔn sumaya ne ko n ko sa kulubali i ye kuma tiɲɛ jigoni ni jisuma ala de y'a bɛɛ da koyi fɛn dɔ de bɛ kɛ ka ji kalaya o ni fɛn t'o kɔrɔ a bɛ kalaya ne y'a mɛn ko jikalan ko tasuma de b'a kɔrɔ tasuma ye jɔnni ka ala ka fɛn dalen tɛ n k'i kana n'a fɔ ko jigoni fila tɛ ɲɔgɔn sumaya sɛgɛnbagatɔ ala de b'o dɔn faama ala de b'o dɔn n tɛ n den di karisa ma ko fɛn t'a bolo n k'o tɛ kuma i da dɛ kulubali o bila n'i kɔni ka taa ka den somɔgɔw ɲini k'u dɔn o ye wajibi ye a ka ɲi ka den somɔgɔw ɲini k'u dɔn den tɛnɛnmusow den faw a ka ɲi k'olu ɲini k'u dɔn nka an n'a la jikalan fila tɛ ɲɔgɔn sumaya n k'i k'o bila o tɛ kuma i da mais tonton a tɛ ka sɔn yɛrɛ de hali cɛ in ka don a ka du kɔnɔ a tɛ sɔn a ka don a ko ko n'a balima fɛn o fɛn ye cɛ sɔn k'a b'o bɛɛ
Ne kɔni ma kulubali ta ɲɔgɔn n taara hakili bɛ kulubalibali la de a b'a de de cɛ in b'a deburu yɛrɛ de a bɛ jɔ n' ka musa bɛɛ ye wala n ko ɲini ko la yala a den ka musa jɔ bɛ n'a ye wa denko bɔra fɛn min na o woro minɛra o o ko yɛrɛ selen ne yɛrɛ kɔni ma nin ɲɔgɔn ye quoi ni furu balikun dɛ e y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn tɛ cɛ bolo k'e y'a ka woro minɛ woro minɛlen kɔfɛ mun de bɛ na ni hakilina wɛrɛ ye ou bien mɔgɔ wɛrɛ de b'a bolo n'a bɛ nin d'o ma
Sinon kɔni woro minɛna k'a sɔrɔ a bɛ nin baara in de fana na o, baara ma falen, heyi, n bɛna min f'i ye, unhun, ne bɛ kuma n'i fa ye, unhun, yala e fana ye cɛ wɛrɛ de ye wa? un un, i den fa in ka d'i ye furu la wa? unhun, a banna,
ɔ woro yɛrɛ minɛna o kan de kan tonton parce que o ye ne ɲininka ne y'a fɔ n ko awɔ U ye woro minɛ sisan ni a banna yɛrɛ de pepewu n t'a dɔn fɛn o fɛn de b'a la ayi ne y'a faamu hakilina min b'ale la ne y'a faamu kabini kɔni kɔni ne ma ko jikalan fila tɛ ɲɔgɔn suma ne ko n k'o tɛ kuma' da parce que an ka hadamadenya la maa don de i ka jan don de i ka surun n'i ko i t'i den di maa ma ko fɛn t'a bolo i t'a laban dɔn dɛ a kɛra caman ka problème ye bi maa ma ko n tɛ den di karisa ma ko fɛn t'a bolo ne bɛ i ba fɔlɔ in furu don min Saran ne tun tɛ baara la o ko ne tun contractuel de kuma dɔ fɛn bɛ d'a ma kuma dɔ fɛn tɛ d'a ma nka Saran somɔgɔw n'u tun y'o jateminɛ o tɛna u den di ne ma ko ne taara fɔlɔ a ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ a ko yala ko ne ka cidenw ma ko silamɛ don a bɛ seli wa olu ko ko silamɛ don a bɛ seli a bɛ taa misiri la seli waati tɛ fɔ a kɔ ɔ ko a ye na ni woro ye furu a ma ban wa a ma kɛ wa ɔ bi alihamdulilayi ne bɛ n cogo kɔrɔ la wa foyi tɛ to a cogo la ala yɛrɛ bɛ ala yɛrɛ de ka fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛma foyi tɛ to a cogo la bi alhamdulilayi ne bolo bi n bɛ kuma na i y'a mɛn ni ala sɔnna a ma nin furu kelen bɛ kɛ i hakili latigɛ nin diyara n ye i ye n bonya ala k'i bonya Ya rabbi hali bi Ala ka jisuma k'a fura ye, amin, Ala ka hakili ɲuman d'a ma, amin, amin, e kɔni kana a jaabi juguman na, ayi, e kana a kɛlɛ, unhun, i kana i fun'a kɔrɔ, i kana i ka devoir ye min ye, unhun, e k'o kɛ, awɔ, ɔ n'a ko cɛ kana se so kɔnɔ fana, unhun, o ko cɛ ka to yen fɔlɔ, unhun, fo n n'a ka kuma, d'accord, parce que i fa ye fatɔ de ye. A karilen don ka taa cɛ sɔrɔ sigilen ka bere ta ka fara ou bien ka ji ta k'a seri a kan, ɔ a y'o yɛrɛ de fɔ koyi k'a b'a kun a b'a kɛ a b'a kɛ a b'a kɛ mɔgɔ min don n b'a dɔn, unhun, donc o bɛ min na, awɔ, a to n n'a ka ɲɔgɔn ye, unhun, n'Ala sɔnna bi n n'a bɛ ɲɔgɔn ye, unhun, ni min bɔra a la n b'i wele ka jaabi f'i ye i y'a mɛn, awɔ n y'a mɛn tonton, ok Ala ka ɲɛ ka d'an ma, amina, ok tonton n bɛ sira ɲini, ok k'an b'u fo, naamu, i Kulubali, nse
Alhamdulila ne fara Jalo a barika a barika ala ye ala k'a nɛɛma amina
a barika i ta don
bon e bɛ ka wuli k'i jɔ ka taa min n bɛ taa ci telimani dɔ la ka na Ayi o kɔni o tɛ se ka kɛ ayi Jalo o tɛ se ka kɛ ni tile bilenba in kɔrɔ ko mun kɛra e da sa ayi a tigi yɛrɛ de labɛnna ko seli sera sɛbɛ a tigi yɛrɛ de labɛnna ko seli sera bɛ ja kɛnɛ ma an ka selimafiniw ma ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn si de bɛ kɛnɛ ma foyi tɛ aw kɔ ka na fɔlɔ n bɛ na sisan

A b'a dɔn k'a fɔ ko tatunu de bɛ sisan kɔnɔ min tatunu kɔnɔ e tatunu de la ka bɔ jamana in kɔnɔ de mɛ a tun ka taa ko fɛn ka joona na i sigi ka nin premier min sisan n bɛ sisan n' bɛ taa ni n'i ko ten wa ne fana tɛ premier min f'i ka na e Ayisa a to a ka taa n'i ma nɛgɛ kojugu kɛ O b'a kan walayi Jalo bɛ ban ne ma de ko ne bɛ yaala de k'a sɔrɔ hali n y'i ka ko kɛ k'a dilan k'a ɲɛ k'a bɛ nin nisɔndiya la
cɛ tɛ sigi ka min ka taa banna o de ka di an ye kojugu
Umu
sisan Safi
Safi kana fɔ ko n karankara dɛ e Safi tɛ de a fɔ Safi ɲɛna sa Safi bɛ mun de la ni dabali bɛ ban Safi la wa i tɛ Safi weele kan ɲɛ kelen namu Umu ala Umu tun bɛ da la de ji de tun bɛ n da kɔnɔ Safi dɛ i ma ye sɔn dɔ b'e la ne m'o dabila Safi o tɛ adamadenya taabolo kan ɲɛ kelen e tɛ laminɛli ko la ala Umu n ma mɛn de sa sinon n bɛ n ban mun na k'i laminɛ e ye mun kɛ na minɛn ninnu dalajɛ i ka dumuni yɔrɔ furan sisan i ka te minɛnw gɛrɛ an na yan i ka nanaye ta frigo sanfɛ y'a mɛn yan Safi yɛrɛ bɛ dɛsɛ ka te wuli wa
o fana ye tiɲɛ ye mɛ mɔgɔ t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ a bɛ yaalali la ou bien a bɛ n'a ka minɛn nɔgɔw ko mɔgɔ t'a dɔn e nafigi Safi tɛ se ka te wuli mun b'e bali e yɛrɛ tɛ se k'a wuli ne bɛ n da don aw da la ne tɛ foyi fɔ aw ɲɛna aw k'aw ta bɛɛ kɛ aw taarukaw ko man di ne o Safi tɛ se ka te wuli e nafigi min bɛ mɔgɔ bara taga la hali tɛ se ka t'i sigi cɛ ka so ko Safi tɛ se ka te n kana n tɔgɔ sɔrɔ i da Wa ɲɛ bala Safi kun salen kuma dɔw la sa Safi kana dumunikɛ yɔrɔ furan Safi bɛ taa ni kunsaliya in fana ma Safi bɔ u ka dugu la ka na yan mɔgɔ t'a fɔ kari ni o bɛ sɔrɔ o de kama cɛ y'a furu sa Safi kɔnɔna ka jugu ma ka jugu ko suraka fali
o dun bouger ka gɛlɛn ko mun o donitigi n'o banna teli dan A natɔ la ala kama ala t'a sen kɔrɔta Safi bɛ ka mun démarche k'anw ɲɛ kɔrɔ ne ma ɲɔgɔn ye dɛ
ee Safi hali n tɛ kuma n tɛ foyi fɔ a yɔrɔ in tɛ n b'a furan sisan awɔ ni u ɲɛna n te minɛn olu dun n y'u sigi ji kɔmi u tun ma ɲigin ko te ɲaga tun siri kɔnɔ n ye ji k'a ka te ɲaga si ne ka te minɛn kɔnɔ ko mun y'i sɔrɔ ala Umu kana jigin n na sa surɔ kɛ sunɔgɔ de ye n ta o ma minɛn ko sɔgɔmada in na n ye minɛn ko n tun ɲinɛna te minɛn sigilen kun sanfɛla la o y'a to n m'a ko awɔ sisan nafigi faralen ɲɔgɔn kan i ka kuma ɲɛ tiɲɛ nin ye kɔnɔna juguya de ye ko Safi kɔnɔna ka jugu de
Safi naamu a cɛ tɛna ni teminɛn joona walayi a fɔ a ɲɛna dɛ jalo kabi kuma jumɛn an sigilen bɛ an teminɛn makɔnɔ la e kun salen yɛrɛ don sa kɔnɔ safi bɛ taa ni
teminɛn filɛ nin a sigi ji filɛ karafu b'a la tasuma dun tasuma bɛ gabugu kɔnɔ n bɛna t'o cɛ ka na ni m'a lajɛ k'i kun kɛnɛya dɔɔnin
n tɛ foyi f'aw ɲɛna k'aw ta sumaya kɔ dɔɔnin dɔɔnin sa kun salen yɛrɛ don a sumaya a bɛ sumaya tan cogo la cɛ
sigi i ka nanaye i ka te ni sukaro ta fɛn kɔnɔ ka na tiriwari kɔnɔ
ko te ni sukaro filɛ nin N'a b'i hakili la ko ne y'i ka baarakɛden de ye Safi ko mun n ko te ni sukaro filɛ umu awɔ n fɔ ko nanaye awɔ o fana filɛ nin
i ni ce i Jalo umu a banna Safi a nɔgɔyara fɔlɔ a fɔ a nɔgɔyara fɔlɔ i bɛna taa min yɔrɔ si ɔ na i ka ɲa ma ka tiga san ka na d'a ma an na fɛ k'o ɲimi
wari
jalo safi ɲa ma dɛ ni wari misɛn b'i bolo ok o tɛ problème ye wari misɛn filɛ safi awɔ Naamu. i teliya dɛ n kana mɛn k'i kɔnɔ dɛ Abada. hɔ i bɛ e- e- fɛn e- ti- e- madame jalo e, a tɔgɔ madame ture Naamu. e bɛ kɛnɛ de fɛ a jiranen Ne bɛ kɛnɛ de fɛ. ɔ i bɛ kɛnɛ san kɛnɛ mugan na san ani jiranen bisaba la i y'a mɛn a i bɛ tɛmɛ e, e, fɛngɛ fɛ yen mamadɛmu fɛ yen nɔ k'o ka e, fɛngɛ mu- e, dɔ san ka na d'a ma jira san ma sa k'i t dɛ sisan i m'a fɔ k'i j ka i ka tigɛ ɲimi sira la i bɛna sɔrɔ yan e ne y'a ɲɛ tɛna tigɛ bɔ san ka ne cɛ sɔnjugu
wa la aw t'aw yɛrɛ dɔn ko safi te dalajɛ aw tɛ de sɛkuma de don wa aw ma foyi kɛ mɔgɔ min b'a balima labila musoba kɔrɔ ye dɛ o de don ma jigin aw la walahi Cheick Oumar de don n tɛ dan ka taa tiga san n bɛ taga kaba kɛnɛ de san ka na d'aw ma tiga kɔni tɛ o a y'aw sigi ko tiga aw tɛ tiga ɲimi bi o ni ma ni ma taa aw bila tiga foro la k'aw cɛsiri aw k'a fɔ mɔgɔ tu ka dabakala d'aw ma o la kɔni aw bɛ tiga ɲimi fo k'aw kun wuli n tɛ dan o ma n k'an tɔgɔ sɔrɔ dɔn e nafigi madamu Ture i tɛ se ka to i ka so k'an tɔgɔ sɔrɔ da ee ala Madame Ture walayi Tigida ye baara min da n kan e hakilila yɛrɛ ye jumɛn ye Tigida ka ko in na dɛ jalo tulo t'a la fɔlɔ a tulo t'a la jalo tɛ a bɛ girin na k'a bɛ taa a fɔ a bɛ girin na k'a bɛ taa ee aw ka premier ma mɔ fɔlɔ ee a bɛna mɔ sisan ne ne bɛna taa dɛ ee i jɔ n ka sukaro k'a la safi yɛrɛ mana nin tiga ye ali de bɛ ala y'a ta gansan min ka taa an ka gansan da a ka min ale tɛ b'a fɛ o fit dɔrɔn'ale ta la a kan ta tɔ sigi an ta ka mɔ
o tiga filɛ nin o bɛ tɛ jɔn kɛ pto la ka taa wɔɔrɔ a a ka in sanfin nana e ka tigɛ man di wɔɔrɔ ko kelen fili ko kelen da a la n ye
a filɛ nin jalo te filɛ nin
voilà voilà n'i ye nin te in min bi fo ka taa fɔ ko tile binna e de hakili tɛ bɔ anw kɔ nin te in kɛrɛnkɛrɛnnen de don dɛ awɔ a kɔrɔ a ma fɛn kɔni k'a la kɔni
kala bi an y'a kala sini, e, e, jɔ jɔ n bɛna jaabi Jalo n'anw taara aw bara o ye baasi ye ni mɔgɔ taara ah! baara kɛ walasa i cɛ ka k'i ta ye o ye baasi ye a ka k'i kelen ta yan ɛɛ wa Jalo kɛ a b'a la bi a b'a la sini ayi Jalo e kɛra e, ayi ale kɛra ema ye muso minɛ ema ma k'e ye o tɛ naani ye o naani de tɛ sariya ye wa Mun sariya?
Ee, Ɔn. o ye Ala ka sariya ye. Anw bunadamadenw ka sariya i kelen i muso kelen. Ee ee ee Umu Umu. He! Umu, I yɛrɛ i ka ko man di. N bɛ kulonkɛ de la dɛ. Mini.
Haa e aw ka ɲɛda tulo fara n'aw fara tugu la sɛbɛ ɲɔgɔn kan. a bɛɛ y'aw da de. Ayi ne bɛ kulonkɛ la. Ee a ka kɛ kulonkɛ ye dɛ. N'a Jalo, bɔra i nɔ ma bi Jalo. tile kelen kɔnɔ n tɛ nin kuma fɔ ko fila ye fɛ yan n'a dafara Nin kuma saba bila la sa n ko kulonkɛ don.
Basi. Aa i fana sa. Ne ta man gɛlɛn o non madame Ture te ja la ne yɛrɛ bɛ taa yɛrɛ aa muru de bɛ si ne kun kɔrɔ a bɔ i da ni k'i nɛn tigɛ k'i da fara k'i kun ci fo min ka kɔrɔ min ye ka tila k'i furu fara ka fara a kan aw mun dili i bɛ tila olu traitement la yɔrɔ yɔrɔ kɛ a kasa bɛ ci o ye tiɲɛ ye ne taara fɔlɔ e jalo i sigi sa an ka deuxième min ayi e bɛ taa surafana tɛ tobi a surafana bɛ kɛ mun ye min ka d'i ye dɔrɔn a wari O fana ne ye min d'e ma o banna o ma nasɔngɔ tɛ ban cɛ dɛ ee ja dɛ se bi ye kalo tile joli ye ɲɛna dun
kalo ma jɔ ka ɲɛ fɔlɔ jalo dɛ fɛn min ne tɛ kɔnteli ba in na mɔgɔ ko la nasɔngɔ ko la i ka kalo sa nasɔngɔ k'a to yen ni kalo in
sinsin ne tɛ kɔnteli ba in na koyi ne tɛ kɔnteli ba in na koyi se e tilerɔfana ni surɔfana cɛw b'a ɲini k'a fɔ k'anw mako bɛɛ de b'u ka wari in na wari h ne bɛ wari o wari sɔrɔ a bɛɛ de bɛ taa nin daga la o tɛ diyagoya ye a tɛ tiɲɛ ye foyi tɛ taga daga la nasɔngɔ tɛ bɛrɛ ye mɔgɔ fana tɔgɔ tiɲɛnen don a bɛ ka wari in tigɛ de kalabanci de ye ninnu ye ɲɛ b'a la ninnu ka teriya ma sigi gansan a sigira kalabanciya gɛrɛn de

a tɛ se ka foyi bɔ umu ta la i jɔ ne ka fɛɛrɛ kɛ ne ka maa wele so safi wa de i b'a dɔn dɛ a b'i ko umu i b'a fɔ ale de ye ne wolo i dun ma n wolo dɛ umu sɔɔni sɔɔni safi sɔɔni sɔɔni safi hali n tɛ se ka n ka foyi ɲɛ sɔrɔ ne t'i ka baarakɛden ye koyi umu safi naamu ne m'e kɔrɔfɔ nin na sisan sisan ko dakuruɲɛ kelen lamini k'o kɛ yan Ayisa Umu kɛ o don dɛ i ye écouteur min san k'a di yan kɛ e écouteur in son ka di n bɛ k'o de musique lamɛn Safi écouteur ko tɛ koyi walahi Safi n'i ma téléphone ko nɔgɔya n'a m'i tympan ci k'a fɔ ne ma ko ne tɛ tympan ye mun ye Umu i tuloden ee a tɛ s'o ma Umu fo ka tɛmɛ o kan fo ka dan tulo daminɛ de la mun tulo daminɛ nɔgɔlen y'o ye nin bɔ i tulo kɔnɔ nin kɛmɛ naani in minɛ i ka taa surɔfanafɛnw san n'o ye
Mun mun ko mun mun wa
kɔn ni shɛfan ni fɛn a bɛna kɛ yɔrɔ de furu de
o ma e n ka ɲɔgɔn de furu de dun kun sisan kɔniɔni sa de kɛra ne ka dutigi ma sa o o mun de bɛ s'i ma foyi umu ye kalo kelen bɛɛ kɛ hors-d'œuvre dun na mun bɛ s'i ma jalo b'a a da se ka e ta la fɛ i t'a fɔ k'i fara foyi i tɛ kini tɔ kalaya k'o dun ayi tɛ basi sa ko jahiliya de ko b'i kɔnɔ pour que k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw ɲɛna ko anw bɛ hors-d'œuvre de dilan kuma bɛɛ bɛɛ de bɛ hors-d'œuvre sɔrɔ k'a dun, abada, e y'i si kɛ brousse kɔnɔ e tun b'a sɔrɔ k'a dun, un un, hali n'i ye kɔnkɔn dilan a la sɛfan kɛ k'o ye fɛrɛ ye, unhun, Umu n y'a mɛn wari di yan, a filɛ a ta, unhun, Safi, un, i ka sɛ kelen san ka na n'a ye, Umu o tuma wari in bɛ wolo ka taa fɛ dɛ kɛmɛ naani
wa ko safi bɛ taa bɛ se kumakolon fɔ min ma adamaden ma ala ayi safi a tɛ wolo de a bɛ feere de ne y'a fɔ ko ne bɛna dan kɛmɛ naani de ma kɔmi ne ɲɛ bɛ kɛmɛ naani minɛ bɔ mɔgɔ da la dɛ kuma fɔ i ɲɛna hali i t'i kɔfilɛ ka ne lajɛ ko kuma k'a bɛ wolo de a bɛ feere de ba ci ka bɔ a la don la bi la dabali bɛ ban safi da de ne ni ala de cɛ naani minɛ o fara kan umu ne tagara i teliya ka taa n y'a mɛn safi walayi ala ne safi kɔni e ne tɔɔrɔla umu bolo sa fɛn o fɛn safi fɛn o fɛn safi i b'a fɔ ko ne ye umu ka baarakɛla de ye e ni ne ma f ne safi ni ne ma n jija umu ka taa ne tɛ lafiya fo umu f'a ka taa de ka gɔngɔn wuli ko kurukuru ne safi tɛ lafiya ala tɛ se ka foyi kɛ cheick oumar kɔnɔ o kɔni tɛ o tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ fɛn o fɛn safi fɛn o fɛn safi terimuso nafigi minnu fana mana na olu fana b'u ni siri ka da n kun e safi tɔɔrɔla koyi mais n'ala sɔnna a ma nin bɛɛ bɛ ban umu e tɛ e bɛ taa walayi i bɛ taa ne safi de y'a fɔ e tɛ to yan nɔ i bɛ taa yan bulonda kɛ e tɛmɛtɔ de b'a ye k'i ɲɛ fili ka don sinon i tɛ don a kɔnɔ n'ala sɔnna a ma n tɛ foyi f'i ɲɛna sisan jalo taara a kɛ ne ko tigida ka ko in tigida fɛrɛla ma sisan ne de tun bɛ k'e ɲininka k'an b'a bila minɛn jumɛn de kɔnɔ ee minɛn yɛrɛ b'a la an k'a ye k'a to yen nɔ ne kɔni tɛ taa fɛ yen nɔ en tout cas ne ka décision fana tun ye a bɛ komi an kumana ɲɔgɔn ɲɛna de ne tɛ taga dɛ an ka nin ja tigɛ ka bɔ tigida la bani n'i y'a ye ale cɛ ma na fɔlɔ n'ale cɛ nana dun a t'an sigi jɔn na ka sɛfan toli cɛ an kun e kasibagatɔ donna anw kan k'e cɛ ye muso yɛrɛ furu an k'an cɛsiri ka e poussé ka bɔ yen nɔ ka cɛ in bila anw place la k'a fɔ ko cɛ m'a kɛ e la k'a y'a k'anw de la k'an jɔ ka taga modi baaraw bɛɛ kɛ walasa e cɛ ka se fɛn bɛɛ ta ye ee ala tigida e tɛ anw de don a kana kuma fɛ sa walayi tigida bɛ nin y'a ɲin kelen kan ala k'a to a ka ne wele ee madame jalo kini bɛ yan i tɛ dɔɔnin bila n ɲɛ ou bien i tɛ nin dilan ka bila n ɲɛ e b'a dɔn mɔgɔ min ka ne wele jalo wa jalo jalo ka ko kɛra fa ye dɛ tigida tigida wa a tɛ a tɛ sɔn walayi ale de don nkalon tigɛ ya kana ta est-ce que nin bɛ malo ne k'a ta wa n'a dɛsɛra nin na sa a b'e weele ala kana ci e ala b'i weele sa n k'a bɛ ten
ne jɔn ta dɛ n bɛ ka madame jalo weele a tɛ ka téléphone ta

Ala mɔgɔ tɛ sɛgɛ fili ka kɛ na a sɛgɛnna a kelen k'a tigɛ a to sa ala kan'an miri jigin na dɛ
a miri bɛ jigin la sa ko de b'a dɔn i jɔ n ka madame touré fana wele dɛ a jeune de b'a ka so kɔnɔ nin ta a kana da jeune ma dɛ a tɛ jɔn tigida kana décrocher dɛ jɔn n'a ka téléphone batiri ma ban ne t'a ta awɔ bon madame touré tigida de don aa comme n bɛ k'i wele téléphone tɛ ka décrocher n bɛna nouvelle dɔ de f'i ye n ye madame jalo fana wele n m'o fana sɔrɔ n ye message bila o fana ka téléphone na ɔ gundo ka kan ka na sini su n'ala sɔnna ma komi n ka kan ka invitation ba de kɛ n'aw sera ka na o don n'a ma se ka na n tɛ jigin aw la k'an bɛn
i yɔrɔ ko message de na ne message wa awɔ i jɔ tan an k'a lajɛ a bɛ komi message vocal de don aa a lamɛn tan i jɔ tan he est ce que n t'a bila haut parleur la awɔ a bila a la n k'a mɛn
a la ne yɛrɛ tɛ ka se k'a bɔ a ma a ma fɛngɛ fɔlɔ an tile an tile ihi o ma pɛnɛ tami pɛnda an tile ah. Pɛnda tɛ yan ne bɔra cours la kɔngɔ bɛ ne na i jɔ n ka taa dumuni kɛ n ka gabugu kɔnɔna lajɛ n'a sɔrɔ dumuni bɛ yen aa oui dumuni datugulen filɛ nin ye i jɔ n k'o ta k'o dun n t'a dɔn min ye ne ta nin na ne ka mama makɔnɔ wa i jɔ n ka assiette ta n ka dɔ kɛ n kun k'o dun aa voilà sisan wala n ka nin dun kabini dugu jɛra mɔgɔ ma dumuni kɛ E jɔ a tɛ fana sigi Pɛnda tɛ sigi n nana waati o waati i bɛn'a sɔrɔ muso in bɔra a tɛ sigi wa n'a nana a ka kuma ka ca kuma nin ka ca kojugu i jɔ ne ka kan ka dumuni kɛ yanni a ka na dɔ kɛra ne bɛ taa a sera a sera Ture bɛ yan nɔ n bɛ taa a kana na fɛn fɔ e fana sa i ta de y'a da ye i cɛ tɛ yan foyi f'a voyagélen don i t'i sigi an ka baro kɛ, ɔ n t'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ na bi parce que a y'a ka nali fɔ peut être la ko bi ou bien sini, e kɔni b'a dɔn ko ni Ture kɔni bɛ na Ture tɛ na abada k'a t'e wele, ɛɛ depuis a bɛ don mɔbili kɔnɔ o y'a sɔrɔ a ye weleli daminɛ ou bien a ye message ci daminɛ, ee e ka Umu lajɛ sa, don o don a bɛ message ci ka na don o don weleli bɛ kɛ o, ee walahi don o don kɔni an bɛ message ci la walahi, e kɔni y'i diya dɛ Ala de y'e ladiya Ala y'an bɛɛ lajɛ Jalo fana tɛ ko bɔ i ta la o ye tiɲɛ ala y'an bɛɛ lajɛ mais mɔgɔw ka lajɛcogo de tɛ kelen ye n'a ma kɛ sisan ye a tiɲɛ yɛrɛ la ne tun bɛ ala barika da mais depuis Safi sen cunna bara yan a bɛ comme malheur de tugura a kɔ ka bɔ a ka dugu la ka se walahi nin tɛ yɛlɛko ye koyi e m'a ye est ce que i b'a dɔn ko don dɔ la ne bɛ n sigi ka Safi lajɛ k'a lajɛ kɛ f'a bɛ ne yɛrɛ ɲininka Umu e bɛ ka ne filɛ mun na ne b'a fɔ ko foyi tellement que n dabali bɛ ban mɛlɛkɛ la a bɛ se kuma lakali la ni Safi ye nafigiya daminɛ i ɲɛ na kɛ madame Ture han walahi n'Ala ma fara i kan i bɛ taa a tigi kɛlɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ t'a la mais Oumou ne fana ye ko kelen jateminɛ est ce que a ka furusa in de fana tɛ n'o bɛ k'a bila énerver li la mais furusa bɛ mɔgɔ bila jahiliya la furusa bɛ mɔgɔ bila kuma lakali la ayi n'a ɲɛ b'a la e ni Jalo bɛnnen don donc ale ta tiɲɛna a fana bɛna dimi a yɛrɛ ma ten tɔ o dɔrɔn de don e o tɛ bɛn na dɛ walayi jalo don o don fo ni ne bɛ yan dɛ n'o tɛ ni ne tɛ yan a bɛ kuma dɔ fɔ ni nana dɔrɔn b'a ta cɛ ka ɲɛ ka yɔrɔnin kelen ko kuma dɔ fɔra a ma ou bien ko kuma dɔ fɔra an ɲɛna mɔgɔ min tɛ deli ka ko min kɛ kɔrɔlen n'o y'o kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko kuma dɔ de kɔni y'o bila o la mɔgɔ min jogo tɛ min ye n'o y'o kɛ i b'a dɔn ko fɛn dɔ fana y'o bila o la par exemple sisan nɔ ne filɛ nin yan sisan ne kelen bɛ n ka so kɔnɔ yan foyi tɛ taa ne ka so kɔnɔ e ni ala cɛ ni ne ye fɛn bila n'o taara sisan ni jalo tɛ ne tɛ jɔn don a tɛna k'ale safi ye ale don o ye dun cogo di o kuma a bɛ tali kɛ yan A y'i bɛka ka misali de d'i ma kuwa a ye misali de ye kuwa k'a la k'a fɔ ko ja ka sanjli de ka sa ten wa lajɛjalo tun tɛ ko ko kɛ sa jalo b'o bɛɛ kɛ
an ka sa to yen nɔn ni ne ye miiri nin a b'a fɔ n'a sera ka taa ko don na ko ma se ka taa' banna an ka to taa a banna la kɛ e

Ee e sɔrɔ man go sa Umu. Ala n k'a bɛ k'i ɲɛna yan sa. Madame gindo mana na e Ala Umu sabali sa n jo t'a la sa. Ne. A don tantôt a bɔ tantôt e b'a fɔ ɔ i jɔ n bɛ taa n sen jɔ yen nɔ ka na komi gindo nana a tɛ ko Ala ka se ne fɛ yen. N'a sera ne fɛ yen. Baasi tɛ a bɛ k'i ɲɛna n'Ala sɔnna. Hun. A bɛ k'i ɲɛna n'Ala sɔnna ma. Ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn gindo bɛ na ka taa. Jɔn sen ne. Ne sen tɛ s'a fɛ yen nɔ. Ko ni gindo nana foli kɛ yan n'o tɛ ne. Unhun. Y'a dɔn a na o na anw de b'an ɲ ko kɔ minɛ dɔgɔdenw ka sira minɛ ka taga tilen kɛ dɛ fɛn dɛ dumuni dilan dɛ ka sɛ yiran ka taa n'a ye dɛ ni n sen e ta tigida ta kula ne t'a dilan ka taa da jalo ma e fɛn ma gindo ma

A bɛ yen nɔ o mɛ maramuso duuruuru e tile ba yan di b'i kun sin bɛ ɲɔgɔn senfɔ bi e tɛ ka tobili kɛ foyi fɔ ma bɛ dumuni kɛ cogo di dumuni bɛ yen nɔ koyi ee a n ɲɛ dumuni to bi bi bi kɔmi y'a kɛ ɲɛ tobi e tobi
an mɛ mun bɛ n'a cɛ
jɔnni cɛ mohamed e y'o fɔ mun fɛ fosi tɛ ne n'a cɛ terimuso dɛ i yɛrɛ ka kuma don kɔmi tigi da ko mɔgɔ saba ka ale kelen b'a kun fɛ mm. sisan ne n'e fila de bɛ yan mm. an sabanan kɔni fo n'o kɛra ala ye o kuma lamɛnla jugu min sigilen filɛ k'a sɔnin nabɔ ne k'a sɔrɔ a bɛ kuma lamɛn de la
ne yɛrɛ b'e ɲininka yɛrɛ de mun yɛrɛ de bɛ au juste i ni mohamed cɛ mm.
i bɛ tiɲɛ de nɔfɛ awɔ n bɛ tiɲɛ de nɔfɛ fosi de tɛ ne ni mohamed cɛ foyi fosi ne tigi penda yɛrɛ de b'a fɛ mohamed yɛrɛ de ka bɔ ne ka du kɔnɔ n kelen cɛ kelen munna dun e ala a man di n ye umu n t'a fɛ mɔgɔ si de kɛ fara ni cɛ kan a banna cɛ balima ninnu dɛ e o tɛ e y'a problème ye wa, ne kɔni b'a problème na mais kɛ, aa, donc ne bɛ ka siran de, u tɛ mɔgɔw tɛ kelen ye, nin ye muso de ye ale tɛ pan ko kunna ale tɛ tɛmɛ ko kan mais cɛ ka ko ka nɔgɔ i b'a fɔ ko ayi, cɛ tɛ sokɔnɔmɔgɔ ye o, Umu, a bɛɛ de ye kelen ye, temps tɛ Mohamɛdi yɛrɛ bolo, a bɛɛ de ye kelen ye Mohamɛdi ma fɛrɛ de fɔlɔ Dɔnku o da tun ne kelen don k'an ta j ne ta ye ne de tɛ ka taa d'a ma la o bɛ kelen kɔni fi ɲɛnaɲɛna ni ne ka kɔse lamɛn o kɔni bɛ jan ni tiɲɛ yɛrɛ la min ye dumuniko ye dumuni di mɔme ma min y'a ka finiko ye kara to k'a ka fini a cɛ ye a cɛ in ne
ne ka Mohamɛdi ka fini ko wa e yɛrɛ tɛ fini ko nk'e bɛ fini di fini ko sara la de ma muso bɛ na fini ko fo so kɔnɔ a fara fini nɔgɔ kan i k'a d'u ma e tɛ fini ko wari sara e tɛ safunɛ sɔngɔ bɔ e tɛ ji wari sara foyi sabali n'o tɛ an bɛ tiɲɛ ɲɔgɔn na ayi an tɛ tiɲɛ ɲɔgɔn la kuma bɛ ka taga yɔrɔ min na kɛ a bɛ ka taa ayi an tɛ tiɲɛ ɲɔgɔn ye sa wallahi madame Ture an tɛ tiɲɛ ɲɔgɔn ye Ne ko jɔn de nana jɔn de ye nin kuma in bɛɛ f'i ɲɛna jɔn ko ne tɛ dumuni d'a ma ne t'a ka fini ko e bɛ ɲinɛ de ko ne n'e bɛ ɲɔgɔn senna heure ni heure de b'an bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ an bɛ ɲɔgɔn senna ni dugu jɛra fo ka su ko ne n'e tɛ ɲɔgɔn kɔ mun b'e ka so ko ne tɛ min dɔn mun bɛ ne ka so k'e tɛ min dɔn problème jumɛn bɛ yen k'an tɛ min dɔn ɲɔgɔn na i ko ko n ka tiɲɛ f'i ɲɛna n ye tiɲɛ f'i ɲɛna yɔrɔ wa an k'an ka teriya kɛ an ka Mohamɛdi bɔ an ka vie la d'accord n'i ye Mohamɛdi don an ka vie la dɔrɔn an tɛna ɲɛ a la d'accord n'i ko ten t'e ta ee ne kelen cɛ kelen o de don a banna e
kelenya man ɲi o ye tiɲɛ nka e min b'a sabaya la dun o t'a ye a b'i bolo yen nɔ ni kelenya man ɲi filaya min ka ɲi o b'i bolo yen k'o tɛ kelen sɛbɛ la wallahi ni Safi yɛlɛma ka kɛ cɛ ye sa bɛ diya ne o tɛ kelen ye
cɛ o muso nin bɛɛ de ye kelen ye fo gatɔ nin bɛɛ ee nin si de tɛ n'i ka hɛrɛ kama u bɛɛ de bɛ na mɔgɔ ka furu sali de kama wallahi Safi kɔni wa a kakan de don mais comme ne tɛ ka temps d'o ma ne bɛ k'o nɛgɛn n'o ye fitinɛ daminɛ kuma kan ne b'o nɛgɛn k'o bɔ a kan i bɛ to a nɛgɛnnɛgɛn de la kɛ f'a b'i lili tigɛ jukɔrɔ a tɛ sɔn dɛ a tɛ sɔn Ee Umu e k'i sigi yan nɔ Umu, hun, e dalen don Safi la, aa, han, Umu, ne bannen tɛ mɔgɔ ye ka Safi bɔ, ee madame Ture, i m'a ye ne t'a lajɛ ka ɲɛ wa, wa ne tɛ temps d'a ma yɛrɛ, e kɔni tɛ temps d'a ma mɛnɛ, Umu, hali kuma la hali e t'i ɲɛ ɲuman kɛ k'a filɛ, Umu, a yɛrɛ dun bɛ to k'o fɔ, ko n'i nana k'e b'i ɲɛjugu bɔ a la, ne ko ayi e ye filɛli cogo di, n b'a sɔn de dɔn
kana fɔ ko n filɛli cogo don dɛ n b'a sɔn de dɔn ayi ne t'o la o walayi ko madame Ture bɛ ten de Umu nafigiya tɛ dɛ Safi t'i fɛ han Safi t'i fɛ bi Safi t'i fɛ sini ne bɛ Ee. tiɲɛ min fɔ ani n ka farinya o de kɛlen don ka ne ko goya mɔgɔ ye n'o tɛ ne tɛ mɔgɔ jugu ye o ee Safi t'i fɛ Umu don dɔ la e bɛ ne n'a ka Madame Ture, a tiɲɛ ka ɲi sa lasigi n ma. ala kama i kana jigin n'a ye a Aa. kana fɔ k'an bɛ k'a kɔrɔfɔ Aa, ayi e de bɛ siran n'o tɛ ne tɛ siran o. awa a ka ɲi n'o don Umu ne ka ne bɛ taa e bɛ taa awɔ ne bɛ sera d'accord an k'a kɛ ten awɔ k'an bɛn awɔ donc k'an bɛn kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn wele awɔ n'ala sɔnna a ma ni Tigida y'i weele n'a kɛra cogoya a y'a fɔ n'a y'i weele n'a kɛra cogo min na ni Ture nana i k'an weele i y'a mɛn
Umu ka tile bara i bɛ n bila yan nɔ de ye ka se ni n ye da la walayi o ye tiɲɛ an ka taa sa an ka taa n bɛ t'i bila fo kare kun na an ka taa ni Ture nana kɛ h fo n ka taxi sɔrɔ de i bɛ sɔrɔ ka segin f'i ka taxi sɔrɔ d'accord an ka taa ou bien i bɛ ka siran i ka nafigi ɲɛ jɔn ne Ne dɔ k'ale ta in na sago ye a tɛ n'ale cɛ bilen a bɛ n'ale kɔrɔkɛ de cɛ
ale kɔrɔkɛ ɲɛ tɛ ne ɲɛ kumunen o ale fana ɲɛ tɛ ne ɲɛ walawalalen o bɛ ɲɛnabɔ donc toujours i ka to k'i ɲɛ kumu i ta de y'a da kana ɲɛ walawala dɛ i bɛ to k'i ɲɛ kumu o la n'o kɛra kɛ Jalo bɛ fa tigɛ ka bɔ a ɲɛ na a to yen sa
taxi bɛ na sunɔgɔ de bɛ ne ɲɛ na su kolen na ko sunɔgɔ n'e y'o sunɔgɔ daminɛ sa e bɛ wuli wagati jumɛn e ta de y'a da ni surɔfana mɔna Safi bɛ na i kunun kɛ an b'an sen kan depuis dugu jɛra o
y'a fɔ tuguni dɛ taxi tigi mɛnna dɛ Tigida mɔgɔ kirikara in ka fɛn na h sabali sa su ma ko sa fitiri dɔrɔn de sera ee ala n bɛ taa n da dɔɔnin dɔrɔn allo ça va somɔgɔw tɔɔrɔ s'u la k'an bɛn ne ye taxi sɔrɔ awɔ k'an bɛn o la k'an b'u fo nse somɔgɔw dun e a kɛra fama ye dɛ walayi bulon n ka boli ee ala a tun pa bi kɔni e ni fama sa
ee a don ta don bɛɛ zon ta ye don kelen ye fɛntigi ta ye nin tɛ ɲɛ k'i foto ta Bi kɔni i bɛ nin photo bɛɛ de ta bi k'a bila n kɔrɔkɛ chaine kɔrɔ ɲɛ ee tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra fama ye ee i jɔ n k'a bila caméra la Jire walayi Abulo Atuu ayi a to kosɛbɛ dɛ i tun bɛ min Ameriki ee Abulo hali e tɛ mɔgɔ wele amerikikaw ee u ma ko di basi t'u la i ni fama sa hun awɔ walayi ne furulen don yan nɔ koyi awɔ ee a mɛnna dɔɔnin dɛ ii ne ka mariage kɛra a mɛnna ne cɛ la filɛ yan yɔrɔnin na awɔ ayi n'i tɛmɛna nin carré in kan n'i virela dɔrɔn premier porte à gauche ne bɛ yen nɔ walayi na sini i bɛ n sɔrɔ yen nɔ e n'an ka baro kɛ sa mama bɛ yen basi foyi t'a la i tanti ninnu bɛɛ bɛ yen u bɛɛ ka kɛnɛ basi foyi t'u la e walayi a kɛra baara ye koyi tanti dun a ka kɛnɛ Abulo mari kɛra belebele jamanjan ye sa walayi denmisɛnnin n'aw mɔgɔya ka di ɛ fa de b'i la ne bɛ denmisɛnnin nama ye yan ee ayi k'a fɔ k'i taara Ameriki k'i kɛra belebele jamanjan o t'a la dɛ i tɛ se ne cɛ la koyi na sini walayi n b'a f'a ɲɛna a b'i ma kɔnɔ i n'a bɛ ɲɔgɔn ye n'ala sɔnna ma aa i bɛ mun fɛ n k'o tobi i ye aw kɔni o tuma aw tɛ sɛ dun Ameriki yan ɔ sɛw tɛ kelen d'accord n bɛ farafin sɛ dilan ka bilen n'ala sɔnna ma awɔ n b'i ka gu dɔ k'a jiran n k'a ja n y'a mɛn n'ala sɔnna a ma Abulo ayi sa ee o tuma mun nɔ kɔmi ne bɛna tobili min kɛ a bila ɲɛ o de don wa ayi ee k'a minɛ diyagoya la ee ala Abulo kan'a bila n ka duloki kɔnɔ sa i bolo fa ka duloki kɔnɔ wa i ni ce i merci ala k'an to ɲɔgɔn ye koyi i waa naani tiɲɛ la nin cayara ee Ala nin cayara dɛ walahi i merci Ala k'an to ɲɔgɔn ye rendez-vous de dira awa k'an bɛn sini n'Ala sɔnna a ma heure jumɛn 18 heures wagati awɔ n'Ala sɔnna a ma na i bɛna an sɔrɔ yan 17 heures 18 heures ɔ d'accord comme temps fana t'aw bolo problème t'a la donc k'an bɛn o la ee sɔsɔli kɔni tɛ nin na tuguni sa rendez-vous dira ma n ye photo ta n y'a filmer 18 heures 18 heures 30 a banna e n k'a bolo da a ka duloki kɔnɔ n yɛrɛ ɲɛ ni ala cɛ a photo filɛ nin ye hali sɔsɔli t'a la Seku Umaru na kan n y'a yira a la e n bɛ n ka téléphone da kɛrɛfɛ de ka to ka n dɛndɛn ne tɛ kuma walayi téléphone de ye preuve ye nin ye preuve de dilen y'i ma
Sisan kɔni mɔgɔ ka n'i da dɔrɔn k'i lafiya walala ne ka gabugu da yɛlɛnnen don Mohamɛdi tɛ sɔn k'a fɔ k'a ye dumuni k'a kun i jɔ fɔlɔ n ka na n ka saki bila ka n préparer n bɛ fa bɔ fatɔ la bi ka don na tɛ sɔn e Mohamɛdi tɛ yan
naamu bɔ yan e Pɛnda nana n'i ma na jɔn bi yan
ne somɔgɔ bɛ tɛmɛ e kan Mohamɛdi mm. e de ye gabugu da yɛlɛ wa awɔ ne de y'a da yɛlɛ e ka mun b'a kɔnɔ e ye muso de ye wa ne nana ka bɔ école la n ye weleli kɛ fan bɛɛ fɛ e ma n laminɛ n donna gabugu kɔnɔ ka dumuni ta ka dumuni kɛ kɔngɔ tun bɛ n na ni kɔngɔ de nana Mohamɛdi, naamu, dumuni jɔn y'a fɔ k'e k'i servir a la? kɔngɔ bɛ n na ɛ Pɛnda, n b'a kɛ cogo di? e kamalenkɔrɔba e tɛ se ka kɔngɔ muɲu sɔgɔmada ni sisan cɛ Mohamɛdi e tɛ se ka kɔngɔ muɲu? Ne taara école la n ma daraka dun o, n tilenna ten, ne, n nana n ye dumuni kɛ, n ye dumuni kɛ n kun, Mohamɛdi, Mohamɛdi,
Mohamɛdi, naamu, bi ta kɔ bi ta ɲɛ Mohamɛdi kana maga n ka dumuni na i y'a faamuya ne m'a tobi i kama n ma surunya k'a tobi i kama ne de ye n ka dumuni tobi wa ne de bɛ n ka dumuni servir mɔgɔ min ka di n ye n b'a d'a ma hali n'a ka di n b'a tobi ka taa bɔn ɲamanminɛn kɔnɔ i y'a faamuya kana maga n ka dumuni tobilen na tuguni kɔ dɛ i y'a mɛn wa hali ne tɛ n ka dumuni di mɔgɔ ma e bɛ na dɔrɔn ka sin ka ne ka dumuni ta k'a k'i kun ko kɔngɔ b'e la
N'i ma fili n ko ne kɔrɔkɛ de ye nasɔngɔ bɔ aɔn Mohamɛdi i kɔrɔkɛ y'a ka nasɔngɔ bɔ a ye nasɔngɔ di jɔnni ma a ye nasɔngɔ di e de ma jɔn ta don sisan nasɔngɔ ka kan ka di e de ma e de b'a tobi anw de b'a dun aw jɔn ne ni kɔrɔkɛ Mohamɛdi i kɔrɔkɛ voyagétɔ la a ye nasɔngɔ di ko Pɛnda i ka nasɔngɔ filɛ a m'a fɔ k'a ka nasɔngɔ filɛ dɛ a ko k'i ka nasɔngɔ filɛ dɔnc he Mohamɛdi a fɔra n ɲɛna a mɛɛnna o wa i y'a fɔ n ɲɛna fɛnɛ parce que aw dɔgɔnin ninnu aw jigi dalen don aw kɔrɔkɛw musow de kan wa i y'a kuma fɛnɛ fɔ n ɲɛna Mohamɛdi nin t'i siɲɛ sabanan ye e Mohamɛdi ee Pɛnda Mohamɛdi ça fait i b'a fɛ ka ne cɛ de faga Mohamɛdi nin y'i siɲɛ sabanan ye cɛ bɛrɛ ye saba ye Mohamɛdi i tɛ sabali Mohamɛdi ne Pɛnda h ne kɔrɔkɛ bɛ nasɔngɔ bɔ o sera nin ma donc o kɔrɔ tɛ n'e kɔrɔkɛ ma nasɔngɔ bɔ e yɛrɛ bɛ na nasɔngɔ bɔ i b'a tobi ka jan Pɛnda
fankelen fɛ e sabali i ka sabali
i ni su ani fa tɛ juru sara o tɛ fankelen fɛ ni ne ma nin fɔ Ture ɲɛna e ka sabali Mohamɛdi ɲɛ bɔlen don ne fɛ Mohamɛdi e tɛ ne dɔn
Mohamɛdi e tɛ ne dɔn sabali e Ala don dan tɛ bi kelen dɛ O y'o sɔrɔ i kɔnɔ di Mohamɛdi
ne ka sira b'e la i yɔrɔ jumɛn na k'a daminɛ i sanfɛ f'i duguma Mohamɛdi mɔriya ne mako fosi de t'i la i y'a faamuya da e k'o fɔ sa n b'a fɔ kɛ n ta tɛ n da ye wa Mohamɛdi dumuni i t'a kɛ tun fo Ture ka na i y'a faamuya nka n'i tɛgɛ magalen ka dumuni na dɛ wa ni Ture yɛrɛ nana fana i bɛ se k'a fɔ k'i fara sɔn ok a tɛ fosi tiɲɛ an bɛ n'olu fana lajɛ ne kɔrɔkɛ de bɛ nasɔngɔ bɔ ne ka jɛ ka dumuni na du kɔnɔ n kɔrɔkɛ ka du a Pɛnda sabali Mohamɛdi komi ko k'i tɛ se ka jɛ kɔ n'i y'a mɛn i b'a dun kɛ a tobilen de sigilen bɛ yen nɔ ni n m'a tobi dun Pɛnda a tobili ma wajibi ayi i kɔrɔkɛ de bɛ na ne b'a tobi jagoya la wa n'a ka di n ye yɛrɛ n b'a tobi k'a di Ture ma n'o tɛ ni saliya ye n minɛ an bɛ taga dumuni kɛ restaurant na o t'o bannen ye wa, ok n y'a faamu, Mohamɛdi ma ko kelen de faamuya kɛ e kɔrɔkɛ a bɛ ne kamankɔrɔ de Mohamɛdi n mana bitɔn digi k'a bila yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ yen nɔ, donc n'i ma sabali kɛ Mohamɛdi i ta y'a ɲagama ye Pɛnda n b'o bɛɛ dɔn e filɛ ka fɛn fɛn fɔ n bɛ nin bɛɛ dɔn i b'a kalama yɔrɔ fɛn fɛn b'a ka kɛ du kɔnɔ ne Mohamɛdi ɲɛ b'a nin bɛɛ la mais kalabanciya de kolokololen don i la o tɛ i tɛ fɛ k'i ɲɛ jɔ tiɲɛ na kalabanciya n bɛ fɛ k'a jira kɛ Pɛnda fɛn fɛn dan de b'a la e k'i se kɛ
Mohamɛdi ne ma n se daminɛ fɔlɔ, don dan tɛ bi kelen ye, don dan tɛ bi kelen ye dɛ, e y'o dɔn bi de, an, an, ee Mohamɛdi ɔɔ don dan tɛ bi kelen ye, o tuma o don bɛ e de bolo wa, an Mohamɛdi, don bɛ e de bolo wa, Pɛnda, n'a kɔmani b'i bolo i t'a pan an ka taga i bɛ don min nɔfɛ an ka taga yen nɔ, Pɛnda, mɔgɔ bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to
dɔgɔya dɛ a ne m'i dɔgɔya i ka kuma fɔlen ɲuman a dan ka kɛ Pɛnda i ni ce ni baraji a banna e dɔgɔyali ma da tɛ ne kun ne tɛ se k'i dɔgɔya ne ma n kɔrɔkɛ dɔgɔya cogo min na ne tɛ se k'i dɔgɔya ten o da a bɛɛ ye ne dɔ di
e ka sabali ne t'i dɔn ni ne y'i dɔn i bɛ ka min kɛ n na i t'a kɛ Mohamɛdi e mais Pɛnda ne tɛ ka fɛn k'i la i tɛ ka fɛn kɛ n na n nan'a sɔrɔ dumuni bɛ yen n ka to dumunibaliya Mohamɛdi i bɛ ne nin de kan mɛ ne kelen don ka n tɔɔrɔ i bɛ nin kan yɛrɛ de Pɛnda sabali i kunkolo yɛrɛ de man di n ye Pɛnda diɲɛ don ka ca dɛ Mohamɛdi n ko ni don kɔmandi b'i bolo kɛ i bɛ don min nɔfɛ a bitɔn digi an ka taa yen nɔ an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ a don na inchallah a bɛ na ne b'a fɛ k'o dɔn de o Ala bɛ se kɛ maa ye i bɛ sabali Mohamɛdi n'o de f'i ɲɛna depuis kuma jan sa n ko ne sabalilen don ni ne sabalilen tɛ kɛ tile kelen i kun t'a si yan nɔ Ala ka tiɲɛ d'an ma i bɔ n da la i jɔ ne ka taa n ka so kɔnɔ